Bhuel ná, níl sibh chomh dona Bhuel sin. tá agus tá sé go deas é a fheiceáil mar is sí an bháisteach is mó a fheiceann muid Ah no, anseo. aon uair, aon uair a théim siar Contae an Chláir, Contae na Gaillimhe bíonn sé ag stealladh báistí orm, bíonn mí-ádh orm. But eh, Stealladh báistí, yeah. ní, ní cúrsaí aimsire atá, a bheidh ag plé againn, em, tá tú ag déanamh obair na gcapall ansin, bhí mé ag breathnú ar an, an suíomh idirlín agus tá sé go hiontach ar fad, Gaillimh le Gaeilge. Tá sé thar a bheith snasta an suíomh atá agaibh. Bhí mé an-tógtha leis, yeah. Tá sibh an-ghnóthach.
Sea, mar a tharlaíonn sé faoi láthair, tá muid ag iarraidh athchóiriú a dhéanamh air. Ó, sea. Chun é a dhéanamh b'fhéidir ruidín beag níos simplí agus tá togra nua mar chuid den phlean teanga. Tá liosta de ghnólachtaí i gcathair na Gaillimhe atá in ann seirbhís i nGaeilge a chur ar fáil agus tá sé sin le fáil anois ar an suíomh ach tá cúpla duine ag rá linn go bhfuil sé ag fáil deacair rudaí a uaslódáil agus caithfidh muid dul i ngleic leis sin, caithfidh muid an teicneolaíocht atá muid ag úsáid a uasdátú.
Tuigim.
Bhuel domsa. Ach le cúnamh Dé, déanfar sin agus ní bheidh aon fhadhb. Bhí mise lánsásta le bhí bhí gach rud, yeah, bhí sé go maith ag Ó go maith, yeah, is maith é sin a chloisteáil. Agus thóg mé faoi deara go suntasach an Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh atá ar siúl agaibh. Beidh sé sin. Sea, Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh. Sea. Tá sé sin anois, tá sé os cionn scór bliain ar an bhfód i mbliana, 21 bliain.
An-mhaith. Tá, yeah, agus is iontach an uirlis é Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh. Thosaigh muid é an chéad lá riamh chun daoine a mhealladh leis an nGaeilge a úsáid agus ceiliúradh a dhéanamh ar an méid a bhí déanta sa chathair. Tá sé ainmnithe in onóir Sheosaimh Uí Ógartaigh. Bhí sé ina bhall bhunaithe agus ina rúnaí chuideachta le Gaillimh le Gaeilge.
Agus bunaíodh é chomh fada siar Chomh fada siar le sin a bhunaíodh an Gaillimh le Gaeilge, right? Fada i bhfad Bhuel, siar. tá Gaillimh le Gaeilge bunaithe, bunaíodh Gaillimh le Gaeilge in 1987. Ó, chomh fada sin, an-mhaith. Ó, go- So, tá sé ok. níos sine fós, tá, yeah. Ah, an-mhaith.
Eh, agus feicim go bhfuil urraíocht i gceist don buaiteoir, nó na buaiteoirí, faigheann siad, bhuel, airgead, an chéad dul síos, agus faigheann siad an phoiblíocht agus an, an meas agus Sea, a leithéid, but- yeah. but- Sin an rud is mó a bhí ó dhaoine nuair a bhí muid ag plé leo, na gnólachtaí. Bhí muid ag rá cén saghas duaiseanna a thaitneodh libh agus sibh ag cur isteach ar seo agus poblíocht is mó a tháinig chun cinn. Deir muid mar shampla sa chatagóir turasóireacht bhí daoine ag rá go mbainfidís leas as an pacáiste gnó a bhíonn ag Fáilte Éireann agus ansin tá, deir muid, an chatagóir seirbhísí, Bhí daoine ag rá ansin linn ansin mar gur oifigí is mó a bheadh ag cur isteach ar an gcatagóir sin. Bhíodar ag rá go mba mhaith an úsáid a bhainfidís as cúnamh teicneolaíochta. Agus ansin fógraíocht, faigheann siad fógraíocht an chatagóir miondíola, Faigheann siad an fógraíocht le Galway Bay FM, an chéad duine a bhuann é sin. Agus ansin tá catagóir eile againn, pobal agus cultúr, agus tá sé sin urraithe ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus you know baineann go leor daoine leas as an na na duaiseanna a thugann an Acadamh, deir muid ó thaobh scoláireacht ollscoile agus bíonn daoine ansin in ann cur lena saibhreas teanga agus an Ghaeilge a fhoghlaim tuilleadh. Iontach, yeah. Mar sin, yeah, tá sé go go maith, tá cúig chatagóir in iomlán ann, tá ceann eile digiteach agus rinne muid an ceann sin, tháinig an ceann sin ar an bhfód i rith Covid. nó bhí muid ag plé leis i rith Covid agus tá sé sin urraithe ag Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe agus cuireann siadsan luach pacáiste gnó dhá mhíle leis chomh maith do dhaoine you know atá ag iarraidh cúnamh ó thaobh le rudaí digiteacha nó spás oifige amuigh ansin in Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe. Agus ansin cuireann an Galway Advertiser cuireann siadsan go leor poiblíocht ar fáil. Cuireann siad luach €5,000 go fógraíocht don bhuaiteoir iomlán agus TG4 mar an gcéanna bíonn fógra so you know is fiú go mór do dhaoine cur isteach air. Tá sé go hiontach. Agus bhfuil bhfuil na bhfuil is ait bhfuil na hiarratais go léir istigh agaibh anois?

cúig dhuine dhéag isteach leo sin. Ansin roghnaigh na moltóirí, tháinig siad le chéile an tseachtain seo caite agus roghnaigh siad gearrliosta daoine cúig dhuine dhéag le haghaidh an gearrliosta. Tuigim, tuigim. Agus sibhse na moltóirí nó daoine ón taobh amuigh nó cé hiad bhfuil sé Na daoine, bhuel, deirimid sa chatagóir miondíol anois, tá Just Arted, tá Old Jewellery ar Shráid na Siopaí, Siopa Leabhar Charlie Byrne agus ansin tá St Vincent de Paul.
Ó, iontach, iontach. Agus ansin sa chatagóir turasóireacht, tá Galway Trails, tá Óstán an Harbour agus Óstán an Hardiman.

Um, agus ansin Pobal agus Cultúr, tá Kick Bag, ah. Eaglais Choláisteach San Nioclás agus Ospis na Gaillimhe. So tá réimse leathan ansin eh, yeah. uh, idir beg agus mór agus éagsúlacht. So, yeah.
so tá tusa ag rá ansin gur féidir liom mar shampla dul isteach go dtí aon cheann de na háiteanna sin agus mo chuid gnó a dhéanamh as Gaeilge, thar an cuntar. nó.
Bhuel, tá áiteanna, déarfaimid, déarfaimid, i gCathair na Gaillimhe, má théann tú isteach go dtí an Eolaire Gnó, Sea. agus má théann, má déarfaimid go mbeadh tusa ag tíocht anois go Gaillimh agus tá tú ag iarraidh bialann a bhfuil Yeah. seirbhís i nGaeilge le Iarr. fáil ann, Yeah. mholfainn dul isteach go dtí an Eolaire Gnó, Sea. seiceáil an bhialann, cuir glaoch ar an mbialann agus just seiceáil an bhfuil an duine sin Iarr. ag freastal ar an oíche a bheas tú ann le do ghrúpa. Tuigim, agus tuigim, cuir yeah. an cheist orthu. Oh, yeah. Sin an rud a bhíos muid i gcónaí ag rá le daoine, cuir an cheist agus you know má tá éileamh ar rud cuirfear ar fáil é. Sea. Ach you know tá a fhios agat féin nach dtig leis an té atá ag cur seirbhís i nGaeilge a bheith ansin chuile lá agus oíche. Ach bíonn muid ag moladh do dhaoine déan cinnte Nuair Sea. atá tú ag dul go dtí áit, go mór mór bialann nó má tá tú ag tabhairt grúpa leat, Sea. cuir an cheist, ba mhaith linn seirbhís i nGaeilge, ba mhaith linn biachlár dátheangach. Tuigim. Agus muna bhfuil sé acu, bhuel abair leo déan teagmháil le Gaillimh le Gaeilge, déanfaidh siad sin duitse. Ana-mhaith, agus beidh a fhios acu ansin go bhfuil, mar a dúirt tú, an t-éileamh ann, yeah, don, don tseirbhís. Sea, agus tá Ana-mhaith. éileamh dó, má tá éileamh dó, cuirfear ar fáil é. Tuigim. Em, cathain a mbeidh eh, fhios againn cé bh- bhuaigh na ru- Na, tá a fhios agat na duaiseanna? Na duaiseanna móra, sea, bhuel, tá na moltóirí anois, beidh siad ag dul amach agus beidh siad ag tabhairt cuairt ar 'chuile cheann de na gnólachtaí seo agus beidh siad ag caint leo agus beidh siad ag iarraidh fáil amach dóibh féin arís, é a fheiceáil go pearsanta sa láthair gnó go bhfuil an chomharthaíocht, go bhfuil an stáiseanóireacht, go bhfuil na málaí, go bhfuil, you know, an dátheangachas le feiceáil agus má deireann siad go bhfuil seirbhís i nGaeilge, go bhfuil sé le feiceáil agus le tabhairt le fios don chustaiméir. Ansin, roghnaíonn siadsan buaiteoir amháin as chuile chatagóir agus ansin as an gcúig chatagóir sin roghnaítear an buaiteoir iomlán agus fógróidh an tAire Stáit, Gaeltachta, é sin dúinn ar an cén dáta, an cúigiú lá fichead de mhí Bealtaine. Sea. Beidh an tAire Stáit na Gaeltachta Patrick O'Donovan, Ó, go maith. beidh seisean ansin ag searmanas bronnta speisialta Ó. san Óstán an Hardiman ar an Déardaoin an cúigiú lá fichead de Bhealtaine, so beidh na cúig chatagóir, na buaiteoirí fógraítear an oíche sin agus an buaiteoir iomlán. Agus uaireanta bíonn duaiseanna breise, bíonn duais againn i gcónaí gon iarrthóir is fearr a rinne iarracht agus atá istigh ar an ngradam den chéad uair. Faigheann siadsan duais speisialta ó Judy Greene, Pottery. Ó sea, chuala mé, chuala mé faoi, yeah. An Yeah, mhaith. so, you know, bíonn oíche dheas ann, you know, agus eh, ní bhíonn sé rófhada an oíche, bímid ag tosnú ag a sé a chlog Yeah. agus bíonn fáiltiú beag idir a sé agus leath tar éis a sé agus ansin An mhaith. bíonn em, na cainteanna go deo le cúnamh Dé Le cúnamh idir Dé. a seacht, Yeah. eh, leath tar éis a sé agus fiche chun a seacht Yeah. agus ansin bímid, bímid go you know, i ndáiríre, bíonn muid críochnaithe faoi a hocht a chlog, mar chomh maith le seo, déanann muidne físeán don ghearrliosta, yeah, agus cuireann muid an físeán sin le chéile, faigheann muid cuidiú ó Molscéal lena sin a dhéanamh, so beidh siad sin, físeáin le chéile.
Ar na meáin chumarsáide nó ar, ar, um. Beidh.
Sea, beidh sé sin ar na meáin chumarsáide seachtain roimh a ndéantar an fógairt agus beidh siad le feiceáil ar an oíche chomh maith. Ó, iontach. Bhuel, caithfidh mé a rá, tá sibh i bhfad chun tosaigh orainn anseo i mBleá Cliath, níl a leithéid ann agus tá a lán smaointí ansin gur féidir cur ar siúl i mBleá Cliath, yeah, cinnte. Ach an samhlaíocht nó an, agus an urraíocht freisin, sin tábhachtach, yeah. Tá sibh. Sea, bhuel, tá an urraíocht fíorthábhachtach dúinne mar bhí muid an-ádhúil go raibh an Advertiser linn ón chéad lá díobh agus an Cumann Tráchtála agus ansin de réir a chéile nó mar bhí an Gradam ag dul i méid, fuair muid cuidiú ansin ó Galway Bay FM, Fáilte Ireland, Computer Troubleshooters, mar dúirt mé, an tAcadamh. Ollscolaíocht na Gaeilge agus ansin Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe agus tá siad sin beag ná mór linn anois le deich mbliana. Níl aon athrú mórán tagtha orthu sin agus sílim gur comhartha maith é sin go bhfeiceann siad féin an fiúntas ann chomh maith. Iontach.
Bhuel, caithfidh mé a rá, tá Ionadh orm go bhfuil sibh ag déanamh an job sin agus go n-éirí go geal. Beidh mé ag coimeád súil, b'fhéidir, beidh mé thíos i nGaillimh agus is féidir linn, mar a dúirt tú, téir ar an eolaire gnó, sin a bhfuil le fáil. Yeah, sin iontach. OK.
Yeah, that's míle fáilte romhat, míle fáilte. Right, listen, go raibh míle maith agat as sin agus go n-éirí go geal le agus bíodh deireadh seachtaine, bain taitneamh as an aimsir breá.